Igbo ndị ọma, anyị awakwala ọzọ taa n'ofe ndị Igbo. Ifo chakpi gbọọ. Isiakọ nke a bụ unu dum mmemme ọrụ igwe. E nwere otu obodo a na-akpọ ọrụ igwe. Unu chọrọ ịma maka obodo nke a na-akpọ ọrụ igwe? Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Obodo nke a adịghị n'elu ụwa anyị bi na ya, kama ọrụ igwe dị n'ikuku n'ime igwe ojii. Naanị otu ụzọ ka esi ejeru ọrụ igwe. Ọ bụ sọsọ site n'ife n'ikuku ka esi ejeru ọrụ igwe. N'ihi ya, onye ọbụla na-abụghị nnụnụ nke chọrọ ije ọrụ igwe ga-ebu ụzọ chọta nnukwu nnụnụ dịka ugo egbe maọbụ udele ga-eburu gị feruo ebe ahụ eruokwa oge nlọghachi egbe ugo maọbụ udele ga-eburukwa onye dị otu a fedata ndị ọrụ igwe na ụmụ anụmanụ bi n'ụwa na-emekọrịta ihe oge ụfọdụ ndị ọrụ igwe na-abịa nọnyere anụmanụ bi n'ụwa mgbe ha na-eme mmemme dịka iri ji ma ọ bụ mgbe ha nwere egwuregwu dịka ekereke mgba oge ọzọ mgbe ndị ọrụ igwe na-enwe mmemme nke ha ụmụ anụmanụ ga-ebili jee ọrụ igwe nọnyekwara ha otu mgbe oke ụnwụ bịara n'ala ụmụ anụmanụ ihe kpatara ụnwụ nke a bụ na mmiri ozuzo kwụsịrị kpamkpam ihe karịrị arọ abụọ nke mere na mmiri tachaa n'iyi ebe ụmụ anụmanụ na-enweta mmiri ọṅụṅụ ahịhịa ọhịa niile wee kpọnwụchaa ọ dịghịzi ebe ụmụ anụmanụ si enweta ihe oriri ọ dịghịkwa ebe ha si enweta mmiri ọṅụṅụ agụụ wee malite igbu ha n'otu n'otu n'ihi nke a ụmụ anụmanụ niile wee gbakọọ ka ha mara ihe a ga-eme tupu ụkọ nri na mmiri egbuchaa ha niile ndị so bịa nzukọ nke a bụ udele ugo egbe ọgankwụ ụgbala ọkwa na nduri ndị a niile bụ anụ ufe nke bụ nnụnụ ndị ọzọ sokwa bịa bụ mgbada ele ewu atụrụ ehi enyi ịnyịnya nkịta ufu mbe agụ na ọdụm eke na agwọ ndị ọzọ sokwa bịa na nzukọ nke a mgbe ha zukọrọ eze ha bụ agụ papụtara efere ọjị kpanye ọdụm ka ọ gọọrọ ha ọfọ ndụ mgbe o mesịrị nke a ha awaa ọjị kesaa ya ka onye ọbụla nweta ọjị emesịa agwọ a na-akpọ eke bụ onye izizi kwuru okwu ọ malitere site n'ikele ha niile ekele sị ụmụ anụmanụ kelenụ ha zaa ya yaa eke gara n'ihu sị ọ dịghị onye na-amaghị ọnọdụ nsogbu anyị niile nọ n'ime ya n'oge a unu maara na anụmanụ ndị na-ata ahịhịa na mkpara akwụkwọ enweghị ihe oriri ọbụla n'otu aka ahụkwa anyị ndị na-eri oke na akwa nnụnụ enweghị ihe oriri n'ihi na oke agwụla n'ọhịa tinyere na nnụnụ agụụ na-agụ anaghị eyi akwa ọbụnadị agụ na ọdụm na-eri anụ ndị ọzọ agaghị enwe ihe oriri ma ọ bụrụ na ndị ọzọ niile anwụchaa n'ihi ya ọ dịghị onye ọnọdụ nke a dịịrị mma ya mere anyị ga-eche echiche wee chepụta ihe bara uru anyị ga-eme wee zọpụta onwe anyị na nsogbu nke a Ozugbo eke kwusịrị okwu, Ọzọdimgba biliri, kelekwa ọgbakọ anụmanụ. Ya gaa n'ihu jụọ ajụjụ sị, Ọ dị onye nọ n'ebe a na-amaghị na ihe kpatara nsogbu nke anyị nọ n'ime ya bụ na mmiri kwụsịrị izo? Olee ihe ọzọ anyị na-eche echiche na-achọ ihe anyị ga-eme? o doro anya na ọ bụrụ na anyị mee ka mmiri zoo na nsogbu anyị a ga-agabiga ya jụọkwa ajụjụ ọzọ sị o nwere onye n'ime anyị nwere ike ime ka mmiri zoo ihe anyị ga-eme bụ ije chọọ onye nwere ike ime ka mmiri zoo n'ala anyị mgbe ọ na-ekwu nke a mbe biliri kwuo okwu sị unu amarala na ọtụtụ ndị sị na ha nwere ike ime ka mmiri zoo bụ sọ aghụghọ ka ha na-aghọ ya kọwaa na ya ahụchala ndị niile sị na ha na-adọ mmiri ya gaa n'ihu sị ha bịa ha sị nye ha ji nye ha ede nyekwa ha nke a na nke ọzọ ọ bụrụ na e mezuo ihe niile ha sị nye ha ha kwanye ọkụ chịrị ahịhịa ndụ tinye n'ọkụ anwụrụ ọkụ a na-akwụ ma ihe ndị a niile bụ sọsọ amansi na-enweghị ike ime ka mmiri zoo bikonụ anụmanụ ibe m ọ dịghị mma ka a chụchaa aja arụ na-eme nọrọkwa na-eme N'ihi ya, aga m asị ka anyị jee n'isi iyi kuru mmiri. Ka anyị ziga egbe na ugo ka ha jee Oriigwe nke dị n'ime igwe ojii ebe mmiri ozuzo si abịa, rịọ ha ka ha nye anyị mmiri. Ọtụtụ anụmanụ biliri kwuo okwu n'ịkwado okwu nke mbe kwuru. ndị ọzọ biliri si na atụmatụ nke a mara mma mabiga ya oke enyi wee binie si n'uche nke ya na ọ dịghị mma ka a hapụ ụzọ na-epi ọhịa n'ihi nke a na ya kwadoro ka ha nabata atụmatụ a mbe wetara ha niile wee kpebie na nke a bụ ihe ha ga-eme mgbada jụrụ ajụjụ si olee ihe onyinye anyị ga-eji gaa Oriigwe unu ma na a naghị agba aka eje na be dibịa a naghị agbakwa aka eje na be ọgaranya mgbe mgbada na-ekwu nke a ịnyịnya biliri jụọ ajụjụ si olee ihe ị chọrọ ka anyị nye ha anyị enweghị ji nweghị ede nweghị ọbụnadị ahịhịa ọhịa ya gaa n'iru si ọ bụrụ na ndị ozi anyị garuo Oriigwe ha gwa ha ọnọdụ nsogbu na ọnọdụ mkpa anyị nọ na ya ha nwere ike kwe ha nkwa si ọ bụrụ na mmiri ezoo ala anyị ebido mịpụtawa ihe oriri na anyị ga-alọghachi wetara ya ihe ekele ha wee nakwere na atụmatụ nke ịnyịnya wepụtara wee ziga egbe na ugo ka ha jee Oriigwe mgbe egbe na ugo gasịrị Oriigwe wee lọta ha kpọkọrọ anụmanụ niile wee kọọrọ ha akụkọ oziọma ha wetara ha kọwara na ndị Oriigwe si na ha na-ele anya na mbara eluigwe kwa ụbọchị n'ihi na tupu izu abụọ gafee na ha ga-ahụ eke na egwurugwu na mbara igwe nke ga-abụ ihe àmà na mmiri na-akwado izo ha gwakwara anụmanụ niile na mmiri nke ga-ezo ga-abụ nnukwu mmiri ozuzo nke ya na oke ifufe amụma na egbe eluigwe ga-eso bịa n'ihi ya ọ dị mkpa ka anụmanụ ọbụla chọrọ ebe nchekwa ha ga-agbaba ma mmiri malite izo Ha kọwakwara na ọghọm nwere ike ịghọ onye na-enweghị ebe nchekwa ọ ga-agbaba. Ọ nọteghị aka, nnukwu mmiri ozuzo wee zoo n'ala ụmụ anụmanụ. Mgbe otu izu gafere, mmiri zokwara ọzọ, nke mere ka achara na ahịhịa ọhịa ndị ọzọ wee malite ito. Osisi ndị dị ka ha nwụrụ anwụ malitekwara ịmịpụta mkpara akwụkwọ. Iyi ndị tachara ata wee ghọọkwa ọdọ mmiri. mgbe ihe ndị a mere ụmụ anụmanụ malitere ịgba egwu ọṅụ dị iche iche aha ụfọdụ egwu ha gbara bụ ndị a ekpe ikoro abịigbo kokoma edere ụtam agbacha ekuru nwa na atịlọgwụ N'egbughị oge, ụmụ anụmanụ ziri ozi zigara ndị ọrụ igwe gwa ha na ha na-abịa ikele ha ekele maka ihe ọma nke ha mere ha. Ụmụ anụmanụ kwadoro ji, akịdị a na-akpọ odudu, ụkwa, mkpụrụ ọjị, tinyere mmanya nkwụ na mmanya ngwọ ha ga-enye ndị ọrụ igwe. Ha haziri onwe ha nke ọma họpụta nnụnụ ndị ga-ebu ihe onyinye ndị a. họpụtakwa nnụnụ ndị ga-ebu anụmanụ ndị ọzọ gaa ọrụ igwe anụmanụ ndị ha họpụtara ga-eso jee njem nke a bụ mbe ọsa ewi ụkpara na ngwere otu anụmanụ kwuru sị na ọ ga-adị mma ka enyi soro ha gaa ya bụ njem udere zara ya sị a na-ebu ala ebu ọ dịghị nnụnụ ọbụla nwere ike iburu enyi jee ọrụ igwe N'ihi nke a, anụmanụ niile ha họpụtara bụ ndị ọ ga-adịrị ụmụ nnụnụ mfe ibu jee ọrụ igwe. Tupu ha amalite njem ha, Mbe kwuru okwu sị na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla ga-eso jee njem a họrọ aha etutu ọ ga-aza. Ya ekwuo na aha nke ya ga-abụ unu dum anụmanụ ndị ọzọ niile họkwara aha etutu ha otu onye sị na a ga-akpọ ya ọnwa nke ọzọ sị na a ga-akpọ ya ọkaa omee onye nke ọzọ sị na a ga-akpọ ya kpakpando mgbe ha kwadochara ha wee malite njem ha mgbe ha rutere ọrụ igwe ụmụ anụmanụ mere ngwa nye ha ihe onyinye niile ha bu gaa ndị ọrụ igwe nabatara onyinye ndị a wee kwadoro ndị ọbịa ha ihe oriri dị iche iche ha wee bupụta ihe oriri niile ha kwadoro mbe wee jụọ ha ajụjụ sị onye nwe ihe oriri niile a ndị ọrụ igwe zara sị unu dum mbe wee tụgharịa gwa anụmanụ ndị ọzọ sị unu ahụla na ihe oriri ndị a bụ nke m onye ọbụla ga-echere ruo mgbe e butere nri nke ya mbe wee si otu a richapụ nri niile a kwadoro ụmụ anụmanụ mgbe ndị ọrụ igwe butekwara mmanya mbe jụkwara ha ajụjụ sị onye nwe mmanya nke a ha zakwara sị unu dum n'ihi nke a naanị mbe ṅụchara mmanya e butere ụmụ anụmanụ ọ dịghịkwa nri ọzọ maọbụ mmanya ọzọ ndị ọrụ igwe nyere ụmụ anụmanụ ya abụrụ na mbe ekerela oke anụmanụ niile iwe were anụmanụ ndị ọzọ n'ihi aghụghọ ọjọọ nke mbe ji ghọgbuo ha ha agbaa izu sị na ha ga-ahapụ mbe n'ọrụ igwe mgbe ha na-ala ha wee sị na unu dum ga-achọta nku ọ ga-eji fere lọghachi n'ụwa ha wee họpụta ugo ka ọ kọwaara mbe ihe gaje ime ugo wee gwa mbe sị ebe unu dum richara nri niile ṅụchakwa mmanya niile e nyere ụmụ anụmanụ na unu dum akarịala onye nnụnụ ọbụla ga-ebule ọ gwara mbe sị ya je chọrọ nku ọ ga-efere lọghachi n'ụwa mgbe ha kwadoro ịlaghachi ụmụ nnụnụ buru anụmanụ ndị ọzọ niile ewezuga mbe wee laa ha kwuru sị onye sị na naanị ya ga-eri ọnwụ bịa naanị ya anwụọ mgbe anụmanụ ndị ọzọ niile lara mbe wee ghọta ọnọdụ ọjọọ o tinyere onwe ya n'ime ya ya ajụọ onwe ya ajụjụ sị olee otu m ga-esi laghachi n'ụwa ebe m na-enweghị nku ọ dịghịkwa nnụnụ ọ bụla ga-ekwe nyere m aka n'ihi arụ nke a m mere emesịa ya ekpebie na ya ga-esi n'igwe ojii tụpụ onwe ya si otu a wee dapụ daruo ala nke a ka o mere ma mgbe mbe daruru n'ala mkpo ya tiwasịrị gbaa mperimpe ya amalite iti mkpu sị olee onye nọ nso biko bịanụ nyere m aka n'ihi na ahụ m aghọọla m mgbe ọ na-eti mkpu dị otu a nshịkọ na eju nụrụ olu ya wee bịa ka ha mara ihe na-eme nshịkọ na eju wee kwere inyere ya aka dozie mkpo ya nshịkọ malitere na-ekpokọta mperipe mkpo mbe na-ahazikwa ha n'usoro Eju na nke ya were asọ mmiri ọ na-asọpụta mee ihe ya nke na-anyakọta mperipe mkpo mbe ndị nshịkọ haziri. Mgbe ha na-eme nke a, mbe nọ na-ekwere ha ukwe sị, Nshịkọ kpamkpa eju ra nra, nshịkọ kpamkpa eju ra nra, nshịkọ kpamkpa eju ra nra. otu a ka nshịkọ na eju si nyeghachi mbe mkpo ọhụụ ọ bụ nke a mere na mkpo mbe adịghị larịị kama o mere ọkwa ọkwa n'akụkọ anyị nke a ị ga-aghọta na anyaukwu adịghị mma Ọ dịghị onye pụrụ ibi ndụ obi ụtọ nke na-ele anya onwe ya naanị, onye na-atụgharị ihe niile ka ọ bụrụ uru nke ya. Onye ṅụrụ mmiri naanị ya, akpịrị agbado ya. Ebe a ka akụkọ anyị nke a kwụsịrị. Biko, like ya, subscribe. comment ya ma nyere anyị aka zisaa ihe onyonyo a ka ndị ọzọ soro gị lekwa ya.